lero tioneko zimene zikuchitika ku ukraine kuli chipwirikiti kumeneko pakati pa zelenski ndi akuluakulu ankhondo kodi chachitika ndi chani kuti anthu amenewa ayambane Kuyambira mwezi wa Okutoba, kafukufuku anaonetsa kuti anthu a ku Ukraine atopa ndi nkhondo komanso ambiri asiya kumukonda Zelensky. Nawonso asilikali akhala akuchoka ku battlefield ndi kumathawira ku maiko ena. Zonsezi zikuchitika chifukwa choona kuti anthu a ku Ukraine sakufunanso kutenga gawo pa nkhondo imeneyi. tikunena pano zelensky walemba ntchito zigawenga za ku colombia zimene zikuthandiza nawo pa nkhondo yolimbana ndi russia komabe zimenezi sizikuthandiza chilichonse russia ikuchita bwino kwambiri komanso asilikali a ukraine aphedwa ochuluka mwachidule anthu atopa ndi kuona mitembo ndipo akufuna nkhondo imeneyi ithe nkhani imeneyi yabwesa kusagwirizana kwakukulu mdzikolo mwachitsanzo mkulu wa asilikali ankhondo general valeri zaluzhnyi akukhulupirira kuti ukraine singagonjetse russia pamene zelenski ngati president akunena kuti zimenezi ndi zotheka taona pa 3 novemba iyeyo anachotsa ntchito special force commander major general victor horenko kumuchotsa kwaketu kunali kwa dzidzidzi sanamuchite inform mmene ndakuuzirani kale kuti mdzikolo muli kusagwirizana pakati pa zelenski ndi asilikali ankhondo akuluakulu ankhondo akunena kuti ukraine singagonjetse russia ndipo nkhondo imeneyi ikuyenera kutha zelenski akunena kuti no tikudziwa kuti pali zovuta zina koma nkhondo imeneyi isathe ndiye ali mkati mwa kusagwirizana kumeneko pa 3 novemba zelenski anachotsa ntchito special force commander major general victor horenko koma kumuchotsa kwake kunali kwa dzidzidzi sanamudziwitse nkhani imeneyi sinasangalatse mkulu wa asilikali amenenso anali best friend wa general horenko posakhalitsa anathamangira pa wailesi ndi kuwuza anthu kunena kuti ukraine ikungotaya nthawi chifukwa olo zitavuta bwanji sangawine nkhondo ndi russia mawu amenewa adzidzimutsa anthu ambiri chifukwa akuchokera mkamwa mwa mkulu wa asilikali ankhondo ku ukraine ngakhale america yadzidzimuka mkulu wa asilikali ankhondo ku ukraine kuyima poyera ndikunena kuti ife a ukraine tikungotaya nthawi chifukwa zitavuta bwanji sitingawine nkhondo ndi russia zelenski atamva zimenezi anapita pa wailesi ndikuvomereza kuti ndizoonadi nkhondo imeneyi ndiyovuta anthu atopa russia ikugwiritsa ntchito ndege zoopsa koma zimene anayankhula general kunena kuti ukraine singawine nkhondo imeneyi ndi zabodza mukamvetsera bwinobwino zimene zikuchitika kumeneko ndi umboni okwanira kuti pali kusagwirizana pakati pa asilikali ndi boma la zelenski chachiwiri zimene akhala kunena mbuyomu zokhuza nkhondo anali mapropaganda chabe and it was not real takhala tikunena pano kuti ukraine nkhondo imeneyi akuluza ena amati tikudana nawo lero mkulu wa asilikali waulula yekha kunena kuti olo zingavute bwanji ukraine singawine nkhondo ndi russia palinso nkhani ina imene zelenski akudandaula akuti maiko asiya kumuthandiza ndipo ali bize kuthandiza israeli ambiri mukhoza kumadabwa kodi iyeyu amanena zimenezi chifukwa chani last week president joe biden anauza congress kunena kuti ipereke 60 billion dollars ku ukraine komanso 14 billion ku israel ndiye zimene achita congress avomereza 14 billion yopita ku israel komano akana kupereka 60 billion ya ukraine pamenepa ndi pamene pakubwera mkwiyo wa zelenski iye akudziwa kuti popanda thandizo la america pa nkhondo imeneyi he is nothing ndiye wapempha mayiko kuti asasiye kumuthandiza chifukwa zipangisa kuti dziko la ukraine lilandidwe mosavuta pamene nkhondo ikupitirira ku gaza dziko la russia lapezerapo mwayi zigawenga za wagner zayamba kukambirana ndi gulu la hezbollah kufuna kuwathandiza ndi zida za nkhondo boma la america layamba kudera nkhawa litamva kuti wagner ikuchita zokambirana ndi hezbollah joe biden akuona kuti vladimir putin akukonza pulani yofuna kulowera nkhondoyi mwachibisira zikuoneka kuti russia ikufuna kuthandiza hezbollah kuti izilimbana ndi israel pajatu america ikuthandiza israel russia ndi mdani weniweni wa america ndiye bwana putin akhoza kumatuma wagner kuti izithandiza hezbollah ngati njira imodzi yolimbana ndi america ku gaza